Le haon bhliain déag anuas tá cúig chluiche ceannais caillte ag Bréachmhaigh, mar sin bhíodar fós sa tóir ar a gcéad bua sa chomórtas. Ina gcoinne a bhí Cathair na Mart, a bhuaigh don chéad uair é siar i 2022. Cé acu den dá fhoireann seo tiomanta ar stair a bhaint amach a bheadh sna babhtaí leathcheannais. Micheál Ó Drisleáin, atá i mbun tráchtaireachta, babhta ceathrú Ceannais Peile Contae Mhaigh Eo. Slua deas bailithe isteach anso tráthnóna ach an tráthnóna mí-ámharach ar fad ar fad. Deis ansan ar scór an ceann seo thar an trasnán ag Oisín McLaughlin. Agus tús maith ansan ag Cathair na Mart. Dar ndóigh chas na foirne i gcoinnibh a chéile insan staid chéanna anuraidh agus an lámh in uachtar ag Breaffy. Deis anois ag Aidan O'Shea seanfhondúir an chlub seo. Tá sé sin treoraithe díreach thar an spota gorm ansan aige. Scór maith ansan, trí in aghaidh a dó. Foireann áitiúil chun tosaigh anois, seans ag Cathair na Mart. Coinníollacha bocht go maith, slacharaíl fearthainne. Deis an ceann san tar éis dul siar go dtí Oisín McLaughlin. Fuair sé an céad scór den chluiche. Ceann eile ansan ag McLaughlin. Anois chuig McLaughlin babhta amháin eile. Tionchar le feiscint ar an imirt go dtí seo. Sleamhnaithe isteach ansan agus comhimirt maith Finbar McLaughlin an t-am seo. Paiste maith imeartha ansan ag Cathair na Mart agus idir Oisín agus Finbar McLaughlin ag oibriú go maith lena chéile. Deis anois ag John Vahey. Sin é cúl báire Bhreaffy, an ceann san imithe isteach. Brú ansan ag a deireadh an pheil ag preabadh agus ag a deireadh imithe isteach sa líontán ansan Matthew Ruane. Ní hé cúl na bliana é ach tá an maor sásta a rá, sea, gur chríochnaigh an pheil sa líontán. Brat glas in airde agus cúl ansan Matthew Ruane ag a deireadh. Scór cinniúnach. Címid arís, thuirling an pheil, phreab sí, tháinig sé amach agus ag an deireadh, le neart éigint, chuir sé isteach thar an líne é agus ag an deireadh, tá an cúl sin tugtha. Deis eile anois ag Aidan O'Shea. Uillinn géar go maith leis an gceann san ar an dtaobhlíne thall. Leis an gciotóg, tuigeann sé gach aon orlach ins an pháirc seo, treoraithe thar an trasnán ag Aidan O'Shea. Ana-scór ar fad ansan aige. Dar ndóigh, cúig chluiche ceannais caillte ag Breaffy ó 2013. Chailleadar craobh na bliana seo caite i gcoinne na Stiofánaigh agus deis anois ag Cathair na Mart ag tús an dara leath, an ceann san thar an trasnán. Finbar McLaughlin arís luas ins an imirt ansan agus an pheil anois imithe go mear dtí an taobh eile den pháirc. Isteach go dtí Aidan O'Shea smachta go hálainn. Díreach ós comhair an chúil gan dearúd ar bith thar an trasnán. Tionchar gan cheist aige ar chúrsaí. Foirne cothrom arís. Deis an ceann san thar n-ais ag Rory Brickenden. Agus deis ansan ag Geraghty. An ceann san na maoir ag faire. Tá siad sásta. An ceann san díreach laistigh den chuaille. Ar an dtaobh eile, Aidan O'Shea. An ceann is fusa tráthnóna, gan cheist ar bith, thar an trasnán. Tamall amach ansan. Cúilín amháin idir na foirne seo chun Bréachmhaí uair amháin eile. Matthew Ruane an ceann san, imithe isteach, fuair sé an cúl sa chéad leath, scór cinniúnach, scór maith eile ansan, aimsithe aige. Tá an fheadóg dheiridh séidte ansan agus don tarna bliain as a chéile Bréachmhaigh ag dul ar aghaidh go dtí an cluiche leathcheannais, bua tugtha leo ar an bhfód baile anseo tráthnóna.